igbo mụrụ m ekene m unu ụmụnne m ndị ọma m ji eme ọnụ a sị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị onye unu na-anụ onu ya bụ nwanne nwoke bụ maazị Chinwatakwaakụ onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo nwa si Ọmambala wee bịa ụwa daalụ nụ ụmụnne m kedu ka eke si anya anwụ n'ebe ị nọ ee na nke mbụ asị m ka m tie ụmụnne anyị ndị Isuọfịa aka n'obi maka na ọ nwere nnukwu ọdachi bịakwutere ha n'afọ a n'ọnwa eprel na a sị na anya bewe imi esoro ya wee bere na nya bụ ihe ọ bụrọkwanụ sọsọ ndị Isuọfịa ka o mere o mere anyị niile bụ ndị Igbo ee eze ọdịnala nke ndị Isuọfịa bụ igwe Mụọghalụ ya bụ ọchịagha isu the second ka anyị nwetara ozi na o sorogo ndị nna nna ya ha ọ bụrụgo anya anyị na mmụọ anyị wee bụrụkwa anya n'elu ụwa anyị wee na-asị ụmụnna ndị Isuọfịa dienụ ee Isuọfịa bụ obodo dị na Anambra steeti n'okpuru mpaghara ọchịchị Aguata local government area anyị wee na-asị unu kasienụ ụmụnne m biko n'ọkwa na anyị niile ka ọ metụtara hmm? ee na nke mbụ ndị be anyị na-asị na okenye ara anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị mana kịta ọ na-adịzi ka ewu a na-adị ime o luo oge ọmụmụ ọ dịzị akọ ndị okenye eje were ọgbụrị manyazi ewu dị ime ya bụ ihe wee bụrụ ihe mwute a sị m ka m jụọ unu ewekwana iwe ụmụnne m ndị Isuọfịa mmadụ anọzikwa mmadụ anọkwa n'Isuọfịa kedu ihe kpatara ihe a ji wee mee o ji bụrụ na Igwe Isuọfịa nwụrụ. Igwe Isuọfịa kasịrị wee zee sọrị unu ewena iwe maka na enwerọ mgbe a na-anọkata asị na igwe nwụrụ anwụ na o sobego ndị nna nna nna ya kasị wee zee ụmụnna anyị ndị Isuọfịa wee buru igwe anyị wee jee tinye na mọchụarị ee ka m na-atakwa ụmụnna anyị ndị Isuọfịa ụta Aguata niile okwu a na-agakwara unu adịkwa ama ama ọ bụrọ sọsọ Isuọfịa mmadụ anọkwa n'Aguata kedu ka unu si wee gbaa nkịtị ụdị ihe a emee maka na o doro m anya na e wetara unu inviteshọn a sị unu bịa unu wee bịasị na nya bụ emume e mere obodo dị n'Aguata riri nne ndị m nwere ike ichetanwu akpo dị n'aguata achịna dị n'aguata ụmụchu dị n'aguata igbo ukwu dị n'aguata agụlụezechukwu dị n'aguata amaesi dị n'aguata ikenga dị n'aguata kedu obodo Oliver de Coque ezinifite dị n'aguata kedu obodo oraeri dị n'aguata ụmụchu ụmụọna o nwere obodo ọzọ ọ dịka mkpologwu yes mkpologwu obodo ndị a m kpọrọ afa kedu ka unu si wee nọdụ unu agba ụmụnne anya nkịtị eme ụdị ihe a nke izizi o nwere imirikiti ihe e mere na ya bụ akwamozu eze anyị a ma ọ ghọ alụ nke izizi dị ka ibie bụ na igwe nwụrụ e je tinye ya na mortuary na april wee nọ April May June na July ka a kwara ozu ya nke a nke izizi nke abụọ e buru igwe anyị baa n'ime ụlọ ụka e je karị ya ụka n'ime ụlọ ụka ya gekwanụ ntị biko nụ onye ọbụla nwetara onyonyo a kaba arụ ka i nenere luo n'isi ngwụsị maka na m ma-akọwara unu ihe a niile ka mmadụ ya lesị chinwatakwa akụjukwa wee sị i jee bechata ebe dị gị mma i weli ya i buru ya kpagharịba mana i geziro ruo n'isi njedebe nke izizi e tinyere igwe anyị na mortuary nke abụọ e bupụtara ozu ya buru ya baa n'ime ụlọ ụka nke ịtọ ndị echichi ndị nze na ọzọ kpu okpu mme banya n'ime ụlọ ụka kpupụsị okpu mme ha kpu n'isi debe ya n'elu oche ndị mmadụ ji ike anọ anị na ya ọzọ dị ka ibie bụ na ndị army bịara na-atụ igwe anyị jonjoloko eze ọdịnala igbo sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi were ya kpoo ntụ ka m kọwara unu ya nke izizi dị ka ibie jụọ ese anyị akọwalụ gị ya ọ bụrọ mmadụ niile ma o nwere ndị malụ omenala igbo ọ bụrọ ndị nke a si ugwu awụsa wee nata maọbụ ndị nke zụgidere afịa ego ha gbalie ha sị na ha anatago na emebego omenala jee n'afịa golo okpu mme kpuo n'isi no o nwe ndị ghọtara omenala ọ ya-abụ ị kpọtegodi ha n'ụla ị jụọ ya ọ gwa gị sị gị na ihe a dị otu a nke izizi igwe maọbụ eze ọdịnala mbọsị ọbụla eziokwu na anyị mere ka anyị mara na a sị na everybody nwere freedom of worship mana ka m mee ka ị mara na mbọsị ọbụla amalụ mmadụ nzu bụ onye chili echi onye bụ onye ọzọ ama ya nzu mmọnwụ abanye agbaa ekwuo na a ga-echie eze ọdịnala mbọsị a ọ bụrọzi sọsọ ezinụlọ gị nwe gị ọ bụrọzi sọsọ ụmụnna gị nwe gị obodo bụ ihe nwezi gị emegide wee kpukwasa gị okpu ọzọ n'isi ị bụrụgo the custodian of that particular community maọbụ village ma land ọ bụ na autonomous community ebe ọbụla ị bụrụgo the custodian ị bụrụgo nna ebe a ọ bụrọzi gị nwe onwe gị nke izizi bụ na anyị Igbo na eze a na-echi bụ omenala ka ọ bụ omenala otu ndị Igbo si ebi omenala eji ekpunye okpu igwe a O wee bụrụ gịnị? Igwe bụ na ọ kasịa zee na a na-etinye ya n'ala. Igwe ada eje mortuary, jụọ mmadụ ka a gwa gị. Ụmụnna anyị, unu dagodili ya na nke a. Nke ịbụa bụ na ebu igwe wee bata n'ime ụlọ ụka. A sị na amarọ m ị nwere ike ịkpọ m old fashion mana eziokwu ka m ma agwa gị. Ọ bụrụgodị na ọ dị oke mkpa, ọ bụrụgodị na ọ dị oke mkpa, na ya kazie nya bụ igwe ụka kedu ihe mee na obie kedu ihe mee na palace igwe na ma bịa ebe akpọ ụka n'obi kara ya ụka ebe ahụ o wee buru igwe jebe n'ime ụlọ ụka ngwa ime ụlọ ụka ahụ unu bie wee gaa unu buru jee n'ime ụlọ ụka A ọ mmadụ niile na-eje ụka A unu bie gaa na B ọ mmadụ niile na-eje B unu bie gaa C ọ mmadụ niile na-eje na C ghọta na ebe okwu a na-eje igwe bụ ọra nwe ya nwerọ onye nwe ya iche ọ bụrọ ozu mmadụ nkịtị ka ọ bụ nke a nke ịbụa nke ịtọ ndị eze ọdịnala anyị na ndị echichi nze na ọzọ wee kpuru okpu mme anyị wee baa n'ime ụlọ ụka wee kpupụta okpu anyị igbo ji dị ebube debe n'elu oche kpupụ ya n'isi maka na ejela ụka ka m kọwalụ unu ihe dị n'okpu mme ahụ unu fụ okpu mme abụrọ onye chọọ jee n'afịa o goro o nwere ụzọ mmadụ ịtọ or group ịtọ na-ekpu okpu mme a n'ala Igbo nke izizi bụ ndị ofeke ndị nwere ego eji egote okpu mme jee n'afịa gotie kpunye n'isi ị fụ ha akpụọ sagging ụfọdụ ị fụ ha n'elu ọkada edebe ike one side maọbụ akpọpuo ntị kwụnye earring kwụnya n'imi kwụnya ma na ntị ndị nke ịbụa bụ ndị echili echichi obodo kpọrọ ha chie ha echichi maka na gịnị a na-emere obodo ihe pụrụ iche a na-emere obodo ha na-agbata ọsọ na-enyere obodo aka oyibo kpọrọ ya philanthropy ihe a na-akpọ ha bụ philanthropist o nwere ike ọ bụ na onye a lụrụ ụlọ ọgwụ ma ọ na ọ lụrụ ụlọ akwụkwọ ma ọ na ọ gbapu mmiri ma ọ bụ na ọ kpọọ mmadụ one na one kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ obodo na-anọkọta kpọọ onye dị otu a chie ya echichi asịrọ m gị ọzọ chie ya echichi onye okpu mme ọ na-aza afa ọbụla ọ chọrọ nwezie ndị nke bụ ndị nze na ọzọ bụ ndị tozuru ndị nke a bụ ndị ọ ya-abụ emee emume niile otu esi echi ọzọ chie ha ọ ha nwa bụ ndị ọ ya-abụ igwe kpọọ oku eze ọdịnala kpọọ oku ha ga-abịa ndị nke na-etake title they are not a member of the cabinet ee eh, ọ bụrọ cabinet no nze na ọzọ per se ihe m na-eji akọwalụ unu ya bụ ka m welu oyibo kọwaa ya english term na doctorate degree anụ a na-eme a na-enwe honorary doctorate degree na mmadụ na-eme ihe o nwere ike ofu institution akpọọ ya nye doctorate degree ọ na-aza doctor onye dị otu a dị otu a dị otu a mana ọ bụrọ ya ọ gụta n'akwụkwọ enwezi ndị nke gụrụ ya agụ gụta ya ọ fa nwa bụ ndị academic doctors anyị ma ebe onye ọbụla belong that is just the simple truth academic doctors na ọ dụ ka ndị eji maa atụ ndị nze na ọzọ ndị chili ndị tozu etozu o nwe ebe ha ga-aba ndị nke bụ honorary doctors ama mbanwu otu a ka ọ dịkwa ndị take just title obodo chi ha echichi na ha na-emere obodo ihe ọ ma nkwe gị nghọta ọ bụrọ mmadụ niine ma ya maka gịnị onye ọbụla imirikiti ndị mmadụ che na onye ọbụla kpukwara okpu n'isi na ọ bụrụgo onye echichi na echiri echichi no it's not like that na nghọta gị ihe dị iche now ndị nke a bụ ndị obodo chiri echichi bụ ndị ọzọ ichi ọzọ abụrọ anyhow thing ụbọsị gburu gboo nze na ọzọ afụ bụ otu nzuzo ka ọ bụ is a secret cult go and look up the meaning of secret cult maka na ọ na-abụ akpọ ya eche na ọ ndị a na-emeli na-anụ ọgụ na-emelụsi ibe ha arụ no ọ a cult ka ọ bụ secret cult ụbọsị gburu gboo ka esi echi onye ọzọ echichi onye ọbụla chọrọ ichi ọzọ na-anọ mkpụrụ ụbọsị ịnọ away from the family or everybody four days ị ma ṅụ mmiri ị ma nri nri on the fourth day anyị akpọpụta gị gaa echi gị ọzọ emesịa ihe niile a na-eme eyibe gị akwa ndị ọzọ ọbụna ndị na-ama agba ama gị agba enye gị aka onu ma nke aka gbanye gị atalị n'ọkpa ma eriri ọzọ everything ihe ikpeazụ a ga-eme tupu e kpunye gị okpu ọzọ a bụ a ya ebute oche ọzọ adọba ebe ị ga-anọ anị nọkwasị ana n'enu gbara ụkwụ nkịtị zọdo ụkwụ n'aja ana be nna gị ebe a na-echi gị ọzọ ihe ọzọ a eme bụ a na-ewelụ agụba e nwe agụba a na-ewepụta separately maka ya bụ emume i kwusị ihe niile a ekwu mesị ihe niile gbaa gị ndụ i wepụta ile gị ile a i wepụta e were agụba a gaa n'ile gị a ọbala si gị n'ile apụta daa n'ala n'aja ana a gwọlụta ebe a ọbala a daa n'elu ana a gwọlụta ya tee gị n'ile gị ọ kwa ọgbụgba ndụ bụ ihe a agụba a e weli ya enyie ya n'ala agụba ahụ e nyi n'ala na aja ị lacha na ọbara gị metụ n'ala bụ ọgbụgba ndụ ihe ọ na-egosi bụ na ile gị a bụ onye ọzọ na-egosi okpu mmee i kpu n'isi kpatara na o ji abụ mgbọsị ọbụla i ji ile gị a wee kwuo okwu asị dịka onye ọzọ kpu okpu n'isi ka aja ana na agụba a e ji gbaa gị ndụ a dị n'ime ana ka ha binye chụba gị ọsọ that is just it mana ụfọdụ ndị aghọtarọ ihe dị n'ichi ọzọ ọ nya kpatara o ji abụ ụfọdụ mgbe m fụ ndị mmadụ ihe onye amarọ ọ na-akọ ya ọ na-atọ m amụ o nwere ihe dịka ikpu okpu mmee bụ onye ọzọ iji wee gọọ ọjị kpatara o ji abụ na okwu si ike a sị ka e bujere ya gịnị n'okpu mmee maka na e kwetara na ọ bụ ha bụ ndị ga-ekwu eziokwu n'ala Igbo okpu mmee awụlufo abụrụ ihe dị ọdịnarị n'ala Igbo e buli ya e bujelu ha ha wee kee nya bụ ikpe mana tata anyị afụgo ka o si wee dị anyị marọzi ma e sizi ka otu ahụ eme ya maọbụ onye nweta ego chie ya nnukwu echichi o buru nnukwu afa na-agagharị kpatara onye ọzọ okpu mmee ama mkpuke ya n'isi o wee na-agọ ọfọ maka ị gọsị ọfọ ị ama ogu ịma ogu na ịgọ ọfọ dị iche mana ha yitebe ịgọ ọfọ ọ ya adịrị gị mma ọ ya agazili anyị ji na-abịa gị esi ame nke nwa ịma ogu bụ na m sị na ọma ngalụ nwa onye ọzọ ya ga n'alụ nke m na m nọchie onye ọzọ si nọchie m o kpu okpu mme n'isi emesịa ọbụna ihe o kwu na o merọzi ya na-asị ka ọ na-asị okpu mme a o kpu n'isi na ile a o ji ekwue na agụba dị n'ime a na oge echiri ọzọ ha ncha mee gịnị achụbịa ọsọ ị fụgo na enwerọ reason ị ga-eji wee kpupụ okpu mme dịka onye nze maọbụ onye ọzọ wee mee gịnị na-aga ọdị nke a dị iche bụ na afọ ebe o si wee gaa nya ka ndị echiri ọzọ na ndị eze ọdịnala baa n'ime ụlọ ụka wee kpupụ okpu ha maka na gịnị mee ihe Igbo ji wee dị ebube oge na-adịghị anya o nwere picture m fụrụ ndị ọzọ nọ n'ime ụlọ ụka ebe ụkọchukwu na-ekpere ha ekpere ndị ọzọ kpupụsị okpue kpupụsị okpu fa sọsọ ya bụ onye nke kpu okpue ndị mmadụ ana-ekwu ihe dị iche iche banyere ya na-amụ amụ ndị kpọrọ onwe ha ndị Igbo ị ma na ọ bụrọ mmadụ niile ga-aghọtasị ihe anyị na-ekwu o nwe onye ọ ga na-efe efe na ntị kịtaa o nwe onye ga-asịkwa ihe a niile a na-ekwu bụ akụkọ ọ na-ewute m na taata ụfọdụ ndị eze ọdịnala ụfọdụ ndị eze ọdịnala amarọ ebe oke obodo fa dị o nwe ndị nke nọ na Skype o nwe ndị nke nọ na Twitter o nwe ndị nke nọ na WhatsApp wee na-achị obodo ha ya bụ ihe wee sigbuo udele wee jọgbuo udele ma sigbuo nkakwụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ biko nụ anyị na-asị ka anyị kụziberenụ ụmụ anyị ụfọdụ ihe kwesịrị ekwesị dị na omenala Igbo ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ee eh, ndị na-afụ maka mmụta n'ụlọ akwụkwọ anyị tinye anya kụzibere ụmụaka anyị history omenala tradition ihe ndị Igbo na-eme ka a mụta ebe nsogbu dị bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-ewe omenala dịka okpukpe mana mbọsị ọzọ anyị akapịa ọnụ ma kọwara unu na e nwere ihe dị iche tradition na religion n'agbanyeghị na ha naabọ nwere ka ha si wee chịkọtanwuo ọnụ wee jegba mana o nwere bụ ihe dị iche Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m ka m kene unu ee ụmụnne m ndị Isuọfịa mmadụ awetefere na ihe a m bịa kwuo mana ọ dịrọ mma enego m anya kemgbe ka m malụ ma o nwe onye ga-apụta kwuo maka ya mana nweberọ onye m fụ kwuo maka ya ọ dị oke mkpa na m na-ekwu ya ka m gwa unu n'ihe unu melụ na ọ dịrọ mma eziokwu bụ na anyị malụ na Igwe Mụọghalụ echezọrọ m igwe unu ọ bụ a retired colonel na Nigerian Army 88 years wee nwụọ ọ ya ka m ji fụ ndị amị a bịanụ na-atụ ya jonjoloko enwerọ m nsogbu na ndị amị bịalụ mana ndị amị bụgodu na onwe ya chọrọ ime ọ igwe ọ bụrọ mmadụ nkịtị ka ọ bụ a bịa n'obie n'ebe ahụ ọ nwụrụ n'ebe ahụ enyi ya sorry enwere ike ha melia parade ma ọ gbalịa egbe ma ihe ọbụla a chọ ime emelia ọ bụ ọ bụgodu na iwu bụ na ha chọrọ na ha ga-abịa ọ bụrụ na ụbọchị akwamozu a na ọ gafesịa ihe ọdabi ha ga-abịa a ka nọ n'oge iri uju ka anyị alụ na-emezi ihe a ga-eji wee na-amụ anyị amụ m bụ maazị Chinwetakwakụ onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo nwa si Ọmambala were bịa ụwa ụmụnne m biko nụ ekwurọ m ihe a ka anyị were ya kọba ọnụ mana ọ ka anyị were ya wee mụta ihe ọzọkwa dịka ibie dịka anyị na-aga n'iru na nkụzi omenala a na-agwa unu na enwere ihe bụ ọdịbendị nwekwa omenala ọdịbendị bụ ihe dị na be unu ọ nya ka o ji dị na be mana omenala bụ nke jikọtara igbo niile ọnụ ihe a m kọwara unu tata bụ omenala igbo ọ bụrọ ọdịbendị maka mmadụ ịpụta sị na ọ ka ndị Isuọfịa si eme n'omenala Igbo niile o nwerọ ebe m fụrụ igwe na-eje mortuary daalụ nụ ụmụnne m ka ọ dị nụ mgbe ọzọ